ndị Igbo anyị ekene unu anyị bụ ụmụ nwaanyị nọ na UK anyị sịkwa ka anyị pụta ọzọ ka anyị si apụta afa m bụ Mrs Princess Ify Anijekwu onye nọ m n'akụkụ bụ ezigbo enyi m nwaanyị ka ọ kọwala unu afa ya ndị Igbo ekene m unu udo dịrị unu anyị bụ ụmụ nwaanyị nọ na UK anyị sị ka anyị wetakwara unu ọzọ taa afa m bụ aha m wụ maka awụ m onye Imo aha m wụ Mrs. Nkiru Marcus a na-etu m ijele nwaanyị
ndewo ihe anyị ji maka ya wee pụta n'ụbọsị taata bụ maka emume a na-eme echi ụbọsị a na-egosi ịfụnanya ịfụnanya nke ndị oyibo na-akpọ valentine day anyị wee buli ya wee pụta n'iru akwụkwọ taata wee sị na ka anyị kọwaa nke ka mma anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị anyị na-asị na ụmụ nwoke adịghị echetezi anyị ihe anyị na-achọ a ga na-enye anyị mbọsị valentine day unu manụ na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị na anyị bụ ndị ngabasị anyị na-alike ife emume e, ebe ife na-eme anyị wee na-asị na ụmụ nwoke na valentine na ama agafekwa anyị ọ ma agafekwa anyị n'izu ahụ anyị na-achọ ife dị mma anyị chọọ hairs ọmalịcha hairs ọ ga-abụ i buli ya ị na-aga a na-ele gị anya a na-asị nekwa nwunye odogwu ọ nya ka anyị ji wee pụta ngwanụ ka enyi m nwaanyị kọọkwalụ unu nke ya igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu ee ụmụ nwoke n'onwe ha chọkwa chọkwa ezigbo ihe kwa and ụmụ nwoke sị na ha enwego enough boxers and pant boxer singlet socks na ha achọrọzi ya ụmụ nwoke sị na ha chọkwa ezigbo ihe ọ wụkwa ihe anyị chọkwa na ha chọkwara ya ọ wụrụ anyị gote boxers anyị gote singlet anyị chọọ hair ọ dị na mmanụ ị na-egotere nwoke ihe ị na-egotere nwoke ihe i gotekwara ya ihe galụ- ihe dịkwa ọnụ maka anyị nwa chọrọ hair chọọ perfume chọọ ezigbo ihe chọọ iphone 15 ha nwa chọkwa ụmụ ihe ndị ahụ ọ dịkwa mma ụmụ nwoke na-ekwu na ha- nekwa nke fa chọ nekwa nke fa chọ ọ dịkwa mma maka na anụmdi di na nwunye a na-anụ ọ na-adịkwa mma ị na-enyekọrịta ife ife onyinye ọnya na-ejikọ anụmdi di na nwunye n'otu ụbọchị si dị n'oge a mgbe ọzọ e na-elotekwa inyekwa ihe onyinye na-abụkwa mgbe anyị na-echeta ụbọchị ọmụmụ mana ụbọchị echi na-adị egwu ọ na-adị egwu ụbọchị anyị na-egosi ịfụnanya tata taa Wednesday ee Wednesday Wednesday onwe ọ echi bụ okwu akpụ n'ọnụ bụ echi mm, mana ebidogo taa na-akwadosi ya akwadobego ya tata akwadochala m otu m si mm. akwado ote ụbọchị echi bụ ụbọchị akpụ n'ọnụ okwu akpụ n'ọnụ kedu ihe ị gotegolu onye ọ bụ gị na ya

kedu nke ị gotegolu onye ọ bụ gị na ya ọnya anyị ji wee pụta ebe a jekwa chọọ ihe ihe ihe tọrọ atọ ị ga-eji wee meelu di gị valentine day echi echi bụ ụbọchị ụbọchị akpụ n'ọnụ onye ọbụna gaba ebe ọ ga-aga pụwa taa ọ bụ na igotebe ọ bụ na igotegokwa ikwadolu ya di gị echi
ejikere m otu m kwesịrị isi ejike ọzọ echi echi ya ihe niile na-eme ihe niile ga-eme echi Ee. so ndị na-egotebe ụmụ nwoke sị na ha achọzikwa boxers ha achọzikwa singlet ha achọzikwa pant socks tie mba na ha achọzi
na ha chọlụ ihe tọrọ atọ na ha chọrọ ihe tọrọ atọ ezigbo ihe jee gotelu ha ezigbo akpụ ụkwụ akpụ ụkwụ ezigbo akpụ ụkwụ eji ama odogwu ezigbo ezigbo suit eji ama odogwu na ezigbo perfume eji ama odogwu ọ wụkwa nwunye odogwu n'ọnụ hmm. nwunye odogwu onye ọbụla nwunye odogwu asa odogwu asa odogwu hmm. odogwu ọ makwa na ị wụ asa ya

odogwu na-eme ọfụma asa ya anaghị eme ọfụma ee ị fụta n'iru akwụkwọ na-asị asa odogwu Asa asa odogwu. odogwu abata n'ụlọ odogwu ọ makwa na ị wụ asa ya ị kwadosigokwa maka echi valentine day okwu akpụ n'ọnụ ọnya anyị ji maka ya wee pụta ị kwadosigokwa maka echi ka ị ga-esi kwadolu ya di gị ka ị ga-esi sị di gị nekwa nke eji wee bịa n'ụbọchị taa
ma enyi gị enyi gị nwoke ma onye na-achọ ịnụ gị ma onye na-afiansị gị onye ọ bụ gị na ya ị kwadosigokwala ya ị kwadosigokwala odogwu ihe valentine day ọ bụrọkwa sọ anyị nwa anyị chọrọ hair hmm? na anyị chọrọ ezigbo watch a na-agba n'aka ehe a na-egola anyị hair na ọ nya bụzi okwu a kpụ n'ọnụ ebe ụmụ nwaanyị nọ bụ hair hair hair hair

ee ọ na ọ bụrụ eziokwu ọ na-eme ka ọ na ọ na- ọ na-eme ọ na-emekwa ọ na-eme eme na ọ na-eme nụ ọ na-eme ọ na-eme ọ nya na-eme n'ọ nya ka anyị ji anyị bụ asa odogwu ma ị kwerọ anyị ekwetara gị ịghọtago so echi bụ valentine day 14 february 2024 bụ ụbọchị a kpụ n'ọnụ kedu nke ị kwadogolo onye ọ bụ gị na ya kedu nke ị kwadogoli asa odogwu asa odogwu slay queen slay queen kedu nke ị kwadogoli onye ọ bụ gị na ya echi bụ valentine day mbọsị anyị na-echeta ịfụnanya anyị fụrụ onwe anyị n'anya anyị bụ ụmụ asa odogwu ị kwadosigokwa ọ bụkwa mgbe e ji agba agba baller anyị enyecha ihe i- i- anyị wetacha ihe anyị ji wee ihe anyị wetara odogwu anyị a wee gba- gbasawazi ya na agba baller n'ahụ ee ọ dị egwu ọ dịkwa egwu anyị ihe anyị ji maka ya wee bịa wee bịa
sị ebe anyị na-akwado maka valentine ka anyị kwadosie ya ọfụma ka anyị kwadosie ya ike kwadosie ya ike nwa- a- nwaanyị imo nwụ kwadosie ya ike yes asa Mbaise asa Mbaise mụ Ijele abụ nwanyị. asa Udi ide nwanyị ịnụ ị na-anụ ya abụ m ada enugu state ada Wawa anyị na-emesi ife ike ịghọtago ndị di anyị makwa a ndị ndị di anyị bụkwanụ odogwu ha ma na anyị abụrọ obele obele nwaanyị na anyị bụ nnukwu nwaanyị Nnukwu nwaanyị. ihe anyị ji wee bịa bụ ka anyị gwakwa ndị asa odogwu ibe anyị unu Na anyị akwadosigokwa akwadokwa. unu akwadosigokwa maka echi maka anyị nwa na onwe anyị anyị akwadosigokwa na-echezi echi ka ọ pụta maka na echi bụ the D-Day ọ kwa ị ma Yes, so- na echi bụ the D-Day
yes o yes o eh, igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m unu kelesie unu ike yes o nke onye chiri ya zere ya zelu afa m bụ Nkiru Marcus a na-etu m ijere nwanyị udo dịrị unu ọ ihe anyị ji wee bịa anyị bụ ụmụ angel forum ụmụ asa odogwu ọ mụnwa bụ princess ife ugwu di m bụ odogwu nwoke Chike Anijekwu official MC from anambra si na Ada Udi dị ya mma ọ dịkwana ya mma n'eziokwu so ihe anyị ji bịa bụ onye malụ nke ọ na-eme dị mma ya mesie ya ike mesiwe ya ike jidesie ya ike nke ị na-eme na-adịrọ mma biko

nyefekwa afọ oke nke a na-eme n'enu bed ya bụla echi bụ the d-day meenụ ya na high bp dịskwa too much ọbala mgbani enu ọ dịskwa too much n'ụwa o so echi bụrụ mbọsị ndị di unu ga-adị aṅụlị ha ga-enwe aṅụlị nwefee ya oke ọ ya anyị ji bata aṅụlị dị iche aṅụlị dị iche
ị sịkwana na ị na-eje ọrụ na ị na-eme biznes echi
awụ m ada Mbaise ọ mụrụ n'ụlọ lụọ n'ụlọ yes so aha di m wụ Marcus odogwu nwoke ekele m unu ka ọ dịwa
anyị ga-eweta nke a na njedebe n'ụbọsị taata mgbe ọzọkwa anyị ga-abịakwa bikonu ndị fụrụ onyonyo a bikonu share like bikonu share and like comment yes thank you very much biko anyị si ya dịrị unu na mma nke onye chi ya zere ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma nke unu ga na-aga nke unu ga na-aga nke niile unu na-eme unu ji enyere onwe unu aka ọ ga na-aga ọ ga na-aga ọ ga na-aga n'iru n'iru n'iru ka anyị ncha ga na-aga anyị bụ ụmụ Igbo ụmụ Igbo anyị adịrọ nta ihe niile anyị na-eme anyị ji enyere onwe anyị aka ọ ga na-aga anyị si ya dịkwala onye enu mma dịkwala onye anị mma oo. ise udo ka anyị na-ayọ ụmụ igbo bikonụ anyị achọzina ntịsa na aghasa ise bikonụ ka anyị jikọtanụ onwe anyị ọnụ ọ ga-adịla anyị na mma biko ka ọ dịwanụ ka ọ dịnụ o unu emeela thank you very much please lo- share